OK, beo! Haigh, seo Brian ag léamh roinnt scéalta nuachta ón seachtú lá fichead de mhí Feabhra, dhá mhíle is a naoi déag, agus mar a fheiceann sibh, b'fhéidir, sin é Uachtarán na Stát Aontaithe, Donald Trump, le garda saighdiúraí

dearcadh nó seasamh is dócha níos éatroime i leith North Korea, an Chóiré Thuaidh, bhuel, céard tá cearr liom? Beidh na cainteanna idir eisean agus an Chóiré Thuaidh ag tosú ar ball in Hanoi. Tá sé ag tabhairt le fios nach gcuirfidh sé deifir ar Kim Jong-un fáil réidh lena armlón núicléach. Munar chuala sibh faoi Robert Lighthizer, bhuel, níor chuala mise ach oiread faoi, ach is comhairleoir, ní hea, em, toscaire, is dócha. Fear ionaid trádála é Robert Lighthizer do Donald Trump, ach gach uair a deireann an tUachtarán Trump rud eicínt faoi thrádáil, agus é ag caint gan pleanáil, cuireann sé pleananna an Uasail Lighthizer ar neamhní. Gabh mo leithscéal, tá mé ag lorg frása anseo, frása ba cheart a bheith ann. labhairt go fánach. is ea. Deir Donald Trump an rud is túisce a thagann isteach ina chloigeann agus go minic tagann sé seo salach ar an méid a bhfuil i gceist, atá i gceist ag comhairleoirí. An éigeandáil ar an teorainn theas. Tá Donald Trump chun airgead a fháil dá bhalla idir Meiriceá agus Meicsiceo, ag fógairt éigeandála ar an teorainn, rud atá ag cur uafáis agus faitíos ar go leor daoine. Is féidir an fógairt seo a chur ar neamhní má vótálann méid áirithe feisirí agus seanadóirí ina aghaidh. Bhuel, rith an teach, Teach na nIonadaithe, vóta ar ball an fógairt éigeandála seo a bhlocáil, a chur ar neamhní, agus fiú más plean maith é seo, pleanannaí Trump a chur de dhroim seoil. Tá todhchaí éadaingean, amhrasach aige sa Seanad, áit a bhfuil móramh suntasach ag an Uachtarán Trump. Sin an méid. Tá sé chomh te, te, te i Sasana anois agus a bhí ariamh. ar an séú lá fichead Feabhra. Déanann an New York Times imeartas focal, A Midwinter Day's Dream. Ní féidir é sin a aistriú, ar ndóigh, agus gan teideal Gaeilge a bheith ag an dráma sin, ach. D'fhéadfadh muid aisling lár an gheimhridh a thabhairt air nó rud eicínt. Ní dhéarfaidh muid, ní úsáidfidh muid an focal dúluachair. Tionóisc uafásach ar.

Ag éalú uaidh chuaigh sí timpeall na bacainne ar an gcrosáid iarnróid ach, faraor dóibh, bhí traenacha ag teacht. Maraíodh an triúr agus cuireadh ceann den dá thraein, dhá thraein a bhuail iad, idir na ráillí. Bhfuil fhios agat cad í a Ghaeilge ar kale? cál sa nó caithfidh go dtagann an Béarla ón an Ghaeilge. Tá muintir tuaisceart na Gearmáine ag ceiliúradh an cháil bail ó Dhia orthu. Tá 's againn go bhfuil sé ina ghéarchéim. idir India agus Pakistan, idir an India agus an Phacastáin, i dtaobh Kashmir, ach tá táthar ag díghéarú ar an teannas eatarthu, is cosúil. Tionchar Clinton sa toghchán atá le teacht. Tá na Daonlathaigh sa rás. ag cothú caidrimh nó ag cothú cairdis idir iad agus Hillary agus a fhios go maith acu go bhfuil cumhacht éigin aici go fóill. Tá Daonlathaí Teach na nIonadaithe, Tar éis subpoena a chur ar thriúr oifigeach de chuid an Rialtas i dtaobh an polasaí briseadh suas na dteaghlach imirceach ar an teorann theas, bhuaigh Jumaane Williams an toghchán speisialta don Abhcóide Poiblí i Nua-Eabhrac, bhuel, sin Nuacht Nua-Eabhrac, rith. Chuir Detroit airgead i ngeall ar an tSín, ach is cosúil go bhfuil an geall sin ag dul chun searbhais. Tá na trí dhéantóirí cairr ag cailliúint mar gheall ar an seasamh a thóg siad i dtaobh na Síne. Síceolaíocht Em. más saoiste dian thú, níl aon bhuntáiste ann, níl aon taobh dearfach ann. Em. má éilíonn tú. foirfeacht ó d'oibrithe, ní bhfuighidh tú é. Sé sin, is féidir leat a bheith chomh géar agus is mian leat, ní thiocfaidh tada as. Insan Áise, Is séad fine é iógart nó an cultúr a dtagann as, is cosúil, agus cuirtear an séad fine seo ar aghaidh i dteaghlaigh áirithe go dtí an chéad ghlúin eile faoi rún mór. Cúpla focail deasa, is ionann roscaireacht agus reitric, sórt. Má vótálann tú, is toghthóir thú. Más núíosach thú, tá tú nua. Liúntas, deich fán gcéad níos lú, mar shampla. Scamh, scamhann tú práta nó cairéad. Táthaigh, táthaíonn tú dhá phíosa miotail le chéile. rud a chuir i bhfiontar mar atá Detroit ag déanamh leis na cairr. creachadóir, ainmhí a dhéananns creacha ar ainmhithe eile. gléineach, soiléir. nithiúil, baineann sé le rudaí crua. cléiriúil, bainteach leis an gcléir. is ionann craosach agus cíocrach, is dócha. Frithbhrú, brú ar ais. Neamhíoctha, níor íocadh. Deighilteach, conspóideach, achrannach, is ionann a na trí focail sin. Sórt. Seachantach, nuair nach bhfuil tú ag iarraidh a bheith go hiomlán macánta nó oscailte. Is ionann seachantach agus cosantach. bréagchúthail agus leamhnáireach, sórt. Ah, má tá tú éadmhaireach, tá tú ag iarraidh rudaí a choinneáil duit féin. Neamh-inbhuanaithe, neamh-inmharthana. Eh, is breosla neamh-inbhuanaithe é peitreal, mar shampla. Ní féidir níos mó a dhéanamh. suáilceach. Is ionann suáilceach agus gealgháireach, sórt. Corraíl. Tarlaíonn corraíl nuair a bhíonn conspóid. Cois teallaigh, infheisteoirí cois teallaigh, mar shampla. frithpháirteach, ciste frithpháirteach, ci, d'fhéadfá d'airgead a infheistiú i gciste frithpháirteach, ciste dearlaice, ciste a gcuireann tú airgead isteach ann mar bhronntanas, ní dóigh liom gur labhair mé faoi na Modhaigh, sin an Eaglais Mhodhach. Bhíothas ag súil go vótálfadh siad in aghaidh an bhac atá acu ar phósadh aerach, ach in áit sin vótáil siad chun an bac atá acu a athneartú agus a atreisiú. Mar gheall air seo, is eagal le roinnt daoine go scarfaidh an go mbrisfidh an eaglais ina dhá leith. Is cosúil gur tharla seo mar gheall ar an tionchar. atá ag baill a thagann as áiteanna taobh amuigh de na Stáit Aontaithe. Bhuel, sin an méid. Sin iad na scéalta go léir don seachtú lá fichead de mhí Feabhra, 2019. Tá súil agam gur bhain sibh úsáid nó leas éigin astu agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad. Guím rath Dé oraibh go léir.